Okay, video iyi naipangapo nchitumbuka lero ndikufuna ndipange nchichewa nangazi yanu icho ayo chasako iwe mtumbuka iwe okay tiyeni tikambirane za mkaka kodi mkaka ndoyipa kapena wabwino mm? nde mukamawerenga baibulo mukamawerenga literature mm? mkaka anthu amaupopa kwambiri chifukwa choti kalekalepo chinali chinthu chofunikira koopsa hmm? komanso ukabadwa ng'ombe ukabadwa mwana chakudya chimakhala mkaka ndeko anthu ambiri amaona ngati mkaka ndi chani ndi dilu ndipodi izizi ndi zoona mkaka ndi wabwino koopsa bere ndi wemi amati muzipatala umu ndiye muli makampeni ati mwana mpase mkaka wa amayi ake eh, mpaka atakwana zaka ziwiri ndizofunikira koopsa mm. koma zimenezozo nzonena kuti mwana akabadwa paje amabadwa ndi uh, kuthekera kuti shuga amene amakhala mu mkaka muja amatha kumugaya bwinobwino mm. munthu ukamakula ukamazafika zaka 20 mm. kuthekera kuja kumakhala kwatani kwatha ndiye kwa mwana kumwa mkaka si zachilendo iyayi. Ndi chifukwa chake ng'ombe nazo zikafika zaka ziwiri kaya miyezi ingati kaya, mwana uja zimatani, zimayamba kumuletsa kumwa mkaka. Yamba kudya udzu iwe, yamba kudya udzu iwe. Ndiye nkhani yake ndi imeneyo. yonena kuti mkaka uja ndi wabwino kowopsa koma kwa mwana mm, amanena in fact kuli kafukufuku amene ananena kuti kwa anthu ifeyo mukamampasa mwana uja uh, mmawa uliwonse kumpasa glasi la mkaka mwana uja amapezeka kuti watani wawonjezera 1 cm eh, kukutalika kwake akamazafika zaka 18 ndiye mkaka ndi wabwino koopsa eh. komano tikafika zaka 18 paja umakhala kuti munthu watani wakula eh, in fact amanena kuti ndi anthu ochepa kwambiri mwina uh, one, two, 0% yokha imene ungakulebe ukakwana zaka 18 nde ukafika zaka 18 paja umakhala kuti wakula basi utha kuyamba kuvota utha kuchoka pakhomo eh, utha kupanga kuyamba kupanga zinthu zachisembwere zinazo mm. komanso thupi lako limakhala kuti lasintha kuthekera kuja konena kuti iwe utha kutani utha kugaya shuga imene imakhala mu mkaka muja kumatha nde kwa munthu wamkulu wa zaka 20 hmm? mkaka si wabwino chifukwa choti pa dziko panopa anthu ambiri ndamene amati chani uh, ali lecta- lactose intolerant mm. lactose ndi shuga amene amakhala muchani mkaka muja nde mukaona pa dziko panopa eh, makamaka anzathu ku west africa uku mm. ambiri tili lactose intolerance ngati mukuti ndikunama leroli mukadzuka paje mwina pa lunch paja musadye china chilichonse mungotenga mkaka full cream milk powder osati timkaka tochita ku ku- ku- kunyosolerako ngati ngati mm, mugawana ndalama zakuchipani iya mkaka wambiri full cream milk powder mumenye one glass mm. nde mudikire kaye 30 minutes mupeza kuti m'mimbamo mm, mwayamba kupotokola koopsa mpaka namupita kukatani kukasegula m'mimba nde anthu ambiri makamaka ifeyo akuda ife anthu ambiri tili lactose intolerant pali anthu ochepa kwambiri amene ali ndi mutation imene inapangisa kuti azitha kugayabe mkaka olo atati akula chotani anthuwo ndi ena ake amakhala ku, ku, ku east africa uko ama- akuguula china masai ndi anthu aku northern europe ndiye kwa azungu ena kumwa mkaka uh, no problem ndiye azungu mkaka amaukonda koopsa hmm? ndiye tifikeno kwa azungu kumene koko chifukwa choti anthu amene apopa mkaka kwambiri ndi azunguwo akuti kalekale le eh, kunali nkhondo nkhondo imene amamenyana pa chiweniweni azungu okha omwewo nde aku america mm, analima ng'ombe zambiri eh, anaweta ng'ombe zambiri nde kunali mkaka wambiri nkhondo ija itatha anaganiza kuti nde tipanga bwanji mm, kwachuluka mkaka nde anaganiza kuti oo apapa chimene tingapange timenye chikampeni chikampeni ichichi ndi chija amati got milk ukaona ma t-shirt ambiri eti amalemba kamene got milk nde amatenga maselebu ndikuwapasa mkaka azimwa eh, ndikumakhala ndi kamastash ka mkaka nde zinapangisa kuti anthu ambiri aone ngati mkaka uja ndi chani ndi panacea nde anapanga recommend mm, kunena kuti anthu azimwa mkaka idea inali yoti ng'ombe zinali zambiri nthawi imene ijayi nkhondo yatha mm, nde mkaka aupitisa kutiko nde anapusisa anthu mpakana kumaona ngati kuti chani mkaka uja ndi ofunikira ndi pamene tinafikirano ifeyo eh, anthu analima ng'ombe koopsa kufika kuti mpaka panopa ku- ku- kumalo ena ngati kuchani ku northern europe eh? ah, ku europe kumapezeka kuti mkaka uja ndi otchipa kupo- kuposa madzi ndiye izizi zimachitika chitika kwambiri mm. ndiye nkhani yake ndimayinena kuti mkaka si wabwino ndiye tibwereno kuma effects kodi mkaka ndoyipa chifukwa chani okay number one ndanena kuti anthu ambiri ife sitimatha kugaya chani sitimatha kugaya mkaka in terms of lactose intolerance ndiye imeneyo tiyika pompo ma effects ake si akulu kwambiri eh, lactose intolerance ndiyoti you just feel uncomfortable pang'ono mm? koma tiyika apo number two eh, ma effects awawanso si akulunso kwambiri amati chani kodi acne hmm? umatuluka ziphuphu munthu kumwa mkaka muja nanga si mkaka uja ndi wa mwana eti komanso wachoka kwa amayi oti abereka kumene hmm? umakhala ma hormones mmenemujamo nde iwe ukamwa umapezeka kuti basi eh, ziphuphu mbwee mm, nde anthu ena mkaka sumakhala iyayi umawapatsa ziphuphu koma ma effects amenewonso si abwino ah, si, si, si a serious kwambiri nde tikupitirira eh, anthu ena amanena kuti mkaka uja utha kukunenepesa mwauchitsiru

ndiye kuli weight loss kumenekoko uh, muyike pamenepopo komanso ma effects amenewo mutha kunena si akuti chani uh, siwoyipa kwambiri iyayi uh, we, we, weight gain imeneyoyo then mudziwe zoti mumkaka muja muli macalories eh, tanena kuti muli lactose lactose uja ndi sugar ndithu nde kwa munthu oti you are watching your sugar uh, mkaka uja ndi woyipa eh, kwa anthu amene amadwala matenda a shuga akamwa mkaka uja shuga imatha kushuta ndithu kusonyeza kuti iyayi ndithu mkati mwa ah, mwa mkaka ndi shuga eh, nde mkaka si wabwino kwa anthu ena mm. mkaka uja zili ngati kumwa kudya chinangwa mkaka uja zili ngati kudya chani kudya nsima nde kwa anthu ena akuti akufuna kupanga watch their weight mm, they should watch mkaka intake okay mmenemujamu muli ma calories nde kwa anthu enaake sizabwino iyayi okay tipitirire ku cancer pali ma cancer a mtundu uwiri imene amayipanga connect to mkaka mm? koma ndipange zoom in pa cancer imodzi imene amati prostate prostate cancer cancer iyi ndi cancer ya ku south uku ku, ku, ku ujeni kumipira ya bambo cha kumenekoko mm? ndipo kansa iyi imakonda kupanga affect ifeyo anthu akudafe makamaka achinyamata oti tafika zaka 40 42 kumapita uku nde akuti kwa munthu amene amakonda mkaka risk yodwala kansa imeneyoyo imakuli- imachulukirapo pang'ono mm? kulinso kansa ina yake Eh, koma ndi yaitali zinazo mutha ukawerenga nokha ine ndine mtola nkhani inake ndikungokupangirani yani skim pamwamba ngati mkaka omweyo okay nde uh, imachulukisa chiopsezo cha kansa nde muchiyikenso apo china eh, ndichonena kuti anthu amanamiza anthu kunena kuti ati kansa iyi ipangisa kuti uh, mafupa ako azikhala olimba mafuta, mafupa azikhala amphamvu koma ironically ati munthu ukafi- ukamwa mkaka kwambiri mm, umachulukisa chiopsezo cha machani cha ma fractures ma fractures ngati ma hip fractures mm. ndizodabwisa kwambiri zoti anthu amanama zoti mukansa mu mu chani mumkaka muja muli chani muli calcium komano akapanga kafukufuku wonena kuti maiko amene amamwa mkaka ndi atiwo amene samamwa mkaka ndi atiwo zimapezeka kuti ku maiko amene anthu amakonda mkaka kuja ndi kumene kumakhala anthu ndi mafupa othyoka ambiri kuposa kwinako nde izizi zomanena kuti mumkaka muli calcium ikulimbitsirani mafupa uh, ndi nkhani zina zake zoti zitakhala zopanda umboni komanso msayiwale zoti calcium-yo ali mu zinthu zambiri mutinteza tina take eh, ma cashews ma, ma, ma walnuts muli calcium wambiri enough kuti apange sustain nde sizifunika kuti mumwe mkaka kudya masamba ena ake ngati kaya amati chani masamba amene ajawa ndangoiwala pang'ono muli chani muli uh, calcium wambirimbiri kabichi chani ndiye osamadandaula ndi izi zonena kuti timwe mkaka kuti tipeze calcium timwe mkaka kuti ati mafupa achuluke eh, zikafika pa uh, pound for pound mm, research imanena kuti zinazi ndi nkhambakamwa chabe ndiye nkhani yake ndi imeneyo yonena kuti mkaka si wabwino mm. Mkaka si wabwino munthu woti wakula, munthu woti wafika zaka 20, munthu woti waku- wafika zaka 25 mm, kumwa mkaka ndi kungowononga thupi pang'ono pang'ono, umadzibweretsera mavuto mm, mkati muja muli zima, zima chemicals. Ndanenanso kale kunena kuti inuyo mutapita ngati ku New Zealand, anthu ambiri akapita ku akaona New Zealand ija uh, amajambula mkaka uja ting'ombe tili pa phiri kwina kwake kwa green bwinobwino koma chimene amayiwala ndi choti mkaka ng'ombe ija amene amayipasa mankhwala eh? ng'ombe ija amayipasa mankhwala mavakisini mm? mapenicillin maantibiotics chimene chimapangisa kuti mmalo ena ku new zealand kuja timisinje takumenekoko tikhale more polluted than misinje yaku india ija mm. ndiye uh, mkaka muja is official kuti mukungwine kukhala chani zima pollution zimenezozo ndi ng'ombe ija zimene amazipasa eh, mankhwala aja ma vac- sini aja zili mkaka muja mm? bola mkaka wakumuzi waku malawi uno woti ng'ombe ija mmangoisiya iziyenda yokha koma mikaka iyi yakunjayi mm? makamaka ngati kunoko ku china kunoko eh? mkaka uchokere ku china inuyo muzingoziwa zoti yatani yalakwa macontaminants ndi nyambwinyambwi ndiye mkaka ndi no go zone nde timangofuna kuti leroli tigawaneko nzeru zimenezozo zonena kuti mm, kwa nthawi yayitali akhala akukunamizani mm, azakhali anu amayi anu eh, ndi agogo anu aja kunena kuti imwa mkaka mafupa akhala olimba imwa mkaka ndi wabwino mkaka muli muli thanzi koma ayi ndithu tikawayika pa sikelo

ndiye lero imafuna tikambiraneko zimenezozo ine morton baghaya ndimakonda kupanga timavidiyo tambiri tangati timeneti tonena kuti anthu aziganiza kachi- ka- kachikena mm, zimene anamva zija aganizirenso kachikena chifukwa cha anthu- anthu ena ake takula ndi agogo anyway cheers